Sé bhur mbeatha. Is mise Cathal Póirtéir agus tá mé anseo le imeacht de chuid Imram a chur i bhur láthair. Imram an fhéile litríochta Gaeilge a dhéanann iarracht scríbhneoirí na Gaeilge a chur i dteagmháil le pobal léitheoireachta na Gaeilge. Den chuid is mó bíonn an fhéile ar bun i mBaile Átha Cliath i bhfómhar na bliana ach i mbliana de bharr cúrsaí Covid is féile ar líne atá i gceist againn. Tá mé anseo i séipéal an Dísirt sa Daingean i gContae Chiarraí agus cuid de fhilí agus de cheoltóirí na háite ag teacht chugainn le cuid den chian a thógáil dínn san aimsir seo agus a gcuid filíochta agus a gcuid ceoil a chur i láthair. Tosnóidh mé le fear a rinne a chuid féin le cuidiú le filí agus scríbhneoirí na Gaeilge thar na blianta fada agus é mar eagarthóir ar an iris mhíosúil Feasta. File dáiríre, file an-chumasach agus b'fhéidir file nach bhfuair an t-aitheantas a thuilleann sé de bharr go raibh sé ag saothrú an oiread sin ar son na filíochta agus ar son na scríbhneoireachta ar dhóigheanna eile, uaireanta is dóigh liom go dtarlaíonn sé mar sin. Ba mhaith liom. Pádraig Mac Fhearghusa a chur i láthair. Déanfaidh sé féin cur i láthair féin ar na dánta aonair ach beidh sé linn as seo go ceann deich nóiméad nó cúig nóiméad déag leis an fhilíocht is úire dá chuid féin. Pádraig Mac Fhearghusa.
Séard atá i gceist agam, sé nó seacht gcinn de dhánta as an leabhar nua atá beartaithe agam, Oilithreacht na gCríoch Déanach, a léamh ag an dtráth seo. Ainm oiriúnach go leor, is dócha, don. tréimhse seo den bhliain, ach tosnóidh mé le dán síobhartha a chuireann an cheist cén fáth go scríofá in ao'chor, cén fáth go mbeifeá ag scríobh filíochta pé scéal é. Síobhartha, cé a scríobhann más féidir é a sheachaint? Cé a chloíonn le línte a bhreacadh, speabhraídí na haigne a scagadh, is blúiríní gan bhrí a chur i dtreo? Cé a shuíonn leis féin ar a mharana, ag achrann le neacha nach ann dóibh, seachas éalú faoi uiscí an cheatha lena chaomhthaigh ag súgradh is ag ceol. Ach bíonn smaointe in achrann ina chéile, coimhthígh gan chead ag gabháil tríothu, ainmhithe agus foraoiseacha allta is farraigí fíochta aineoil. ná ní fios dom cad as don mhearú seo, ná go mbainid liom eachtraí ná daoine, ach go síobhraíonn i gcamhaoir an lae orm, bí id shuí, bí ag scríobh leat go beo. Fágaimis é sin i leataobh agus raghaimid go dtí dán a. a dheineas maisiú air níos túisce i mbliana nuair a tháinig an tréimhse Cóibhide seo isteach ar dtús. 'Speabhraídí Cóibhide' a thugas air, nó 'Támh na Paindéime' más mian leat, cheapas go raibh sé riachtanach a admháil go raibh rud éigin as an ngnáth tar éis tarlú. Speabhraídí Cóibhide má sea. Cá bhfuil mo thriall? Ní fios dom a thuilleadh. Neamhní nach éinní i ndiamhair na coille. Ar an gconair seo romham tá comhartha nách binn liom, clár bán is clár briste 's a bhfaigheann solas scríbe. Is gá breith a thabhait, is agamsa an rogha, nár bhreá liom réalt eolais, cad is fiú aisling mheabhail? Is mó aisling gan deáramh mheallann duine amú seal, ach tá cinneadh le déanamh, tá cinneadh de dhíth chun beatha d'athnuachan. Ní bhraithim an sceimhle a bhraith tráth dem shaol sular chuas i dtaithí ar an aimhréidh i m'aonar. Ach is tuirseach atáim is níl duille ar seol, níl smeámh as an aer ná neach diamhair im chomhair. Stróinse a d'fhágas ag ball dubh sa tslí, cheal fonn a bheith i dteannta ag daol a bheas dí. Cén fáth eisean sa tóir orm? Murar maith ó m'aithne, b'é a thug sé le fios dom gur chasamar cheana ar a chéile sa mhothar. Sin nod beag don eolach gur marc leis mo chaidreamh agus giorrú mo bhóthair. Mar pé treo a roghnaímse, admhaím seo ar éigean, éiríonn as gach linn dhubh le siúl céim ar chéim liom. Cé thusa, a deirim. Mar leannán sí lem thaobhsa. Is mé do lá táisc' chút, is mé támh na paindéime. Is neamhní mo níse, a ghiolla gan gaisce, ní gá duit imní nuair a shiúlaim id aice. Is bronnfad ort saoirse, ní gá duit ach géilleadh, caomhshaoirse ón uile agus saoirse uait féinig. B'shios beo ag eitilt arís liom, seo Covid-19. Dúthracht ama a bhí uaimse, mo véarsaí mar abhar scléipe. Tarlaíonn réiteach sa mhothar, seangaím i leataoibh seal, is le cúnamh geal Chríost bocléimim chun saoirse. Bhuel, bímis a' súil, is dócha go mbeidh tréimhse saoirse ag teacht roimh an Nollaig pé scéal é, táimid ar fad bréan den tréimhse Cóibhide seo. Léifidh mé Eadarlúid, a thugas air. Is dán é mar gheall ar Chill Michin, Saint Michan's, i mBaile Átha Cliath, i lár Bhaile Átha Cliath, agus mar is eol do dhaoine, faightear corpáin mhumaithe ansiúd, a bhfuil a gcroiceann iompaithe ina leathar de dheasca na haeráide, sna tuamaí aolchloiche. Agus ina measc san tá corpán mná rialta agus corpán fir a ndeirtear gur crosáidí é. Ach cuirim píosa samhlaíochta le turas ar an eaglais seo, mar is eaglais é le fírinne go bhfuil seanaithne agam air mar bhíos istigh ann, is dócha, leathdhosaen uair nuair a bhíos óg.

Osclaíodh na comhlaí iarainn dóibh go bhfionnfaidís an lusca is dhíoladar a dtáille leis an bhfeighlí cromtha crón. Ghlac an buinneán lámh na hógmhná ina mhéara féin go míonla is ar chéim na leice síos dóibh, phóg a grua úr mhín fé dhó.

is a gcneas na cianta ar feo. Fillid aniar as uachais na bhfuasá duairc an dís chugainn táid na scátha á scaradh ar fiar fé na fálta dubha sa chlós. Uch a chaithis, ach a bhféadfam bheith arís mar bhíomair, gan aird ar aoi ná oíche is do láimhín mhín im dhóid. léifead dán, b'fhéidir, atá beagáinín níos éadtroime chun é chur mar sin anois ar Chearnóg Mhuirfean. Is dán é a bhaineann leis an Dánlann Náisiúnta a mbíodh sé de nós ag daoine cuairt a thabhairt air. Agus is dócha gur dán é mar gheall ar chúrsaí ealaíne chomh maith, gur iarracht is ea gach aon. píosa ealaíne, fráma a chur ar an saol ach ar ndóigh teipeann, teipeann ort fráma a chur ar an saol dáiríre mar sruthán is ea an saol seachas an chloch i lár an tsrutháin. Ar Chearnóg Mhuirfean. Tráthnóna ard, croí éadtrom, coiscéim coiligh ar an lá. Forimeall bán ar scamall i spéir niamhghorm Eanáir. Ba gheal liom riamh an baile seo is mé im leanbh óg gan chiall, Faichí, cé is an Life, na fuinneoga, beo staighrí. Liomsa luí na cathrach i gcónaí riamh dá réir, ionann falróid inti is filleadh orm féin. Is mé cois Dhánlann Mhuirfean, éiríonn an croí im chliabh, Ní mór nach mian liom géilleadh don bhfonn bheith óg arís, Nó smaoiním, uair bheag eile, ar ainnir shéimh ná luafam, Is mná óga ag gabháil tharam gan go seabhrach, saor gan bhuaireamh, Mar a bhímís tráth dá raibh, tráth nár ghá De Canaletto chun an spéir a áilliú dúinne, Os cionn Átha Cliath ná Eilbe.

Agus an tráth seo de bhliain ann chomh maith, cheapas nár mhiste, b'fhéidir, dán a scríobhas i gcuimhne ar m'uncail Hugh Ferguson, duine a bhí in arm Mheiriceá sa Dara Cogadh Domhanda agus a thit i gcúig cinn des na feachtaisí míleata, mar a. scrígh sé féin tráth. Tá an dán bunaithe ar litir leis a chonac agus san. Ar ndóigh, baineann sé le cúrsaí, is dócha, crógachta agus eagla an bháis. Agus, ar ndóigh, bíonn eagla an bháis orainn ar fad, bíonn sí ormsa pé scéal é, ach cheapas i gcónaí go mba chóir duit diúltú don eagla sin mar sin an sórt measa a bhí agam ar m'athair mar laoch. Agus thug sé sásamh áirithe dom. agus é ar leaba a bháis, gur thuigeas, nuair a thuigeas, dáiríre, go raibh eagla air. Bhí sé ceadaithe domsa, dá réir, eagla a bheith ormsa. Tá an iomarca ráite agam, seo an dán, laochas i gcuimhne ar m'uncail Hugh Ferguson. Níl síocháin i mball ar bith, fhógraíonn an tseanalitir uait, bliain Mhostar agus Mhoscó, an Eoraip arís ina réabadh. Do mheabhair ar Nollaig eile tráth bhís ar saoire mhíleata faoi chuisne soilseach Bhrooklyn sular fhill ar ifreann a bhreacais, áit a raibh an talamh ina locha lána, na huiscí nimhithe ag an namhaid gur mhilis libh an bháisteach as bhur gclogad in ainneoin na sneá. Meas laoich a bhí ag m'athair ort, óir ghabhais i dtír ar D-Day, ní bhíodh aon eagla in aon chor ar Hughie, ar sé i dteannta bhéaga. B'fhuascailt domhsa an admháil ón bhfear ba laoch dom féinig gur ceadmhach imní nár mheata i mbéal na hoíche romhainn. Dán níos sona anois, b'fhéidir. Is dán é a mheabhraigh gariníon mo ghariníon dom, Éabha. Is amhlaidh a bhí sí in aice na fuinneoige lá agus tháinig gath gréine isteach agus mar a dhéanfadh páiste seacht nó ocht de mhíosa nó mar sin, shín sí a lámh amach ag iarraidh breith ar an ngath gréine, agus ar chuma éigin séard a thuigeas ná gurb é seo dia mór na gréine, Zeus féin fiú amháin, tagaithe chun beannú di, an saol ag beannú isteach an fhuinneog, mar a déarfá. Éabha. Cathain a bheam chomh sona go deo deo arís id shuí faoi léas na maidne duit is loinnir ar do chiabh, do shúil ar gha na gréine tríd an bhfuinneoig chugat le d'ais í ag dearadh fé do chosa is ar an urlár romhat amach. Lámh á síneadh agat don solas, a aingeal fionn gan cheas, ach beidh lá a dtiocfaidh scátha thar fhuinneoig a' tsaoil isteach. Is bíodh cuimhne agat ar mhaidin nuair ba thusa clú na cruinne is go dtáinig grian chun amharc ort, a úillín óir gan choinne. Agus críochnóidh mé le dáinín beag a cheapas-sa d'oirfeadh don ócáid, 'Ráite' a thugas air. Sin an teideal, 'Ráite'. Gach a bhfuil le rá, tá sé ráite níos fearr ná mar is féidir leat Gach a bhfuil de ghruaim ar an uaigneas, is leatsa a saolaíodh as faic. Gach a bhfuil de mheanma fadmhúchta, is ionat a múchadh faoi sheacht, ach ós ní é gur ní leat an neamhní, sé is beite a nithiú go beacht. Fágfaimid mar sin é.
Is b'in Pádraig Mac Fhearghusa a tháinig chugainn as Trá Lí go dtí an Daingean. Fanfaimid sa Daingean le Éilís Ní Chinnéide, amhránaí den scoth a bhfuil eolas uirthi ar fud na tíre agus cuid dá chuid ceoil curtha ar dhlúthdhioscaí. Ach tá sí anseo le, b'fhéidir, dánta nach bhfuil cloiste chomh minic sin a bhfuil ceol curtha leo a chur inár láthair. Ag déanamh tionlacain dithe ar cheann amháin acu beidh Gerry O'Beirne ach sna cinn eile déanfaidh sí féin a ceol féin sna hamhráin. Fáilte, mar sin, roimh Éilís Ní Chinnéide.
Seo amhrán dar teideal 'Ciumhais Charraig Aonair' agus tá sé bunaithe ar dhán a scríobh m'athair, Caoimhín Ó Cinnéide, fadó riamh ó shin. Bail ó Dhia air.

Bhuel, is amhrán é seo ar a nglaoimid Scáil na Lasrach. Tá sé bunaithe ar dhán a scrígh Caoimhín Ó Cinnéide i bhfad siar i 1985. Cuireann sé síos ar bheirt iascaire a bhí ar aithne go maith, a déarfainn, agus iad ag féachaint siar ar laethanta an tsamhraidh atá imithe rompu. Scáil na Lasrach.

Ár mbuíochas le Éilís Ní Chinnéide ansin a thug cuid de scríbhneoireacht agus de fhilíocht Chaoimhín Uí Chinnéide i gcuimhne dúinn ansin agus Gerry O'Beirne ag déanamh tionlacain ar ceann amháin de na hamhráin sin léithi. Leanfaimid orainn le file eile de chuid an cheantair, de chuid an chontae seo, sé sin Bríd Ní Mhóráin. Mórán scríofa ag Bríd, filíocht agus prós, agus go leor déanta aici leis an fhilíocht a chur chun tosaigh ar go leor dóigheanna, ag féilte agus ag ceardlanna agus a leithéidí sin, go háirithe sa chontae seo ach níos faide ar shiúl. Bhí sí páirteach go minic in imeachtaí eile de chuid Imram agus tá lúchair orm fáilte a chur roimh Bhríd Ní Mhóráin anseo tráthnóna. Feirmeoir caorach ar Chnoc Bréanainn is ea m'fhear chéile agus is minic nuair a thagann sé ón gcnoc a bhíonn scéalta aige dhom i dtaobh na ndaoine agus na n-éan agus na rudaí a chonaic sé ar an gcnoc. Agus fiche bliain ó shin is minic a chíodh sé préachán an cos dearg, atá ag éirí an-ghann na laethanta seo agus atá ar an liosta dearg.

áit a mbíonn an t-aoire i ndiaidh a thréada. 'Sé lúthchleasaí an tsléibhe an t-éan, é ag déanamh gaisce eitleoireachta ar fheachtaí an aeir cois cósta, chun seoigh nó chun aird a tharrac air fhéin. Eitleoidh sé, bun os cionn, anonn 's anall, tiach! Féach orm! Ní mar a chéile lena chomhleacaithe, an cág, an chrothóg liath, an préachán, an fiach dubh a mhairfeadh ar chreatlaigh. Tá sé chomh macánta leis an leathéire. É ag iarraidh an seabhac is an fiolar athlonnaithe ina dhúthaigh a sheachaint. Fear téagartha a pháirtí san uaigneas, ginte as damhna céanna an chnoic, cruas is seasmhacht na bhfód dubh a adhnann tine, boige an cheannabháin a lúbann is a rinceann leis an leoithne, fad-radharc agus neart intinne is cuirp. Cé nach bhfuil teaspach an éin anois ann, níor leasc leis trí léim táilliúra a dhéanamh ina óige, i ngort nó ar bhruach an phortaigh, nuair a thugadh sé fés na harda lena dhaid. Tá sé fhéin is an t-éan ar a gcúilín seamhrach a' roinnt an uaignis is an aoibhnis le chéile. na dúile a dheilbhigh is a mhúnlaigh na dea-cháilíochtaí iontu araon, dílseacht ar feadh a saoil do Pháirtí Nide, dílseacht lena mbeo d'fhearann na sinsear, cleachtadh nádúrtha croí an chomhluadair, bíodh san ar an gcosán bán nó sa Bhóthar. Ba dhath an fhéich bhí ar a fholt uair.

Meascann glórtha na beirte le canúintí iomadúla an tslé, méileach caorach, grágaíl an Dónaill is cogar na sinsear, a dh'fhág a marc ar gach siolla don ngearrúch. Ar choimín, cuaisín, gleann, tobar, leac, Binn na mBan, na sconnaí is tigh an teic. Teangacha labhartha líofa iad beirt. Coimeádaithe chartlann Bhréanainn, á saothrú le dínit in airde an dúchais, is túisce a scarfaidís lena n-anáil féin ná mar a thréigfidís teanga an tslé, ainneoin fógra dearg an éadóchais. Éan eile athá mar abhar sa dán so, agus éan athá an-choitianta timpeall an tí an t-am so den mbliain, mar thá na duilleoga tuitithe de sna crainn go léir, agus beidh sí ar na cártaí Nollag i gceann míosa, agus sin an spideog. Don spideog. A éinín ar an líne, ag gliúcaíocht orm trí m'fhuinneog isteach. Ar sheol rí na ndúl chugam t'ucht taibhseach is do leathshúil dhána go músclófá mo mhisneach? Gabh buíochas leis ar mo shon. Abair amhrán. Dán fáthchiallach é seo, Aimsir an tSneachtaidh Mhóir, 2010, Idir Dhá Nollaig. Bhíos ag féachaint amach fhuinneog tí mo mháthar agus bhí bord éan lasmuigh agus na héin bheaga ar fad ar a míle dícheall d'iarraidh greim bídh a dh'fháilt, agus in airde ar chrann in aice leo ag féachaint orthu bhí an meaig nó an cabaire, agus thíos fúthu nár tháinig piarda mór de fhrancach, agus dúirt liom féin, Sin dráma an tsaoil, na rudaí beaga, go mbíonn na piardaí móra ag faire orthu, agus d'iarraidh an greim a bhaint dóibh. Fuar, fuar í Éire. Cromann rósanna feoite a gceanna fé chaidhp bhán sheaca na Nollag, iadsan athá gan cosaint gan fothain, crithidís leo san anró fuar folamh. Uafás roim ocras á ngreadadh, ní stadann mionéin ach ag piocadh deargáin ón oirthear ag lorg sa tsneachta, is beag má gheibheann faic dá bharra. Ó airde na craoibhe pailme dorcha faireann súil shainntiúil an mheaig, tiomáint na mionchuileachtan, piarda do fhrancach á scaipeadh. an t-éan athá fann mar a d'fhéadfaidh an fámaire láidir mar a shanntóidh insa chruas bán gan trócaire cá bhfaighidís fríd fhéin an dóchais. An Ceangal. Cá bhfaghann an dreoilín bia agus tearmann ach i gcaora an eidhneáin agus sa chuileann. Is fé chaidhp bhán na Nollag lonraíonn bachlóga áit a gcanfaidh sa Mheitheamh gearrcaigh óga. Mí an Mhárta i mbliana fuaireas scéala ó Tristan Rosenstock, eagarthóir Comhar, d'iarraidh orm dán a scríobh ar stáid na tíre ag an am nuair a bhíomar fé dhianghlasáil. Agus chuimhníos ar líne a dúirt an Chief Seattle, in 1858 mar gheall ar an gceangal idir an duine agus an dúlra agus dúirt sé, 'An rud a bhaineann don gcruinne, tarlóidh don nduine leis, mar aon is ea sinn. Agus sin é a spreag Slabhra na Beatha. Nuair a tháinig tost ar ghlór traona, na fuiseoige, an chuirliúin dúchais, Ní dúramair faic. Nuair a bhalbhaigh ceol na míolta móra a tháinig i dtír a mbolg lán de phlaistic, ní dheineamair faic. Nuair ná raibh clos ar dhordán na mbeach go n-imíodar gan tásc gan tuairisc, bhíomair beag beann orthu. Nuair a thosnaigh na sluaite ag fáil bháis timpeall ar Wuhan na Síne,

Éistímid le glórtha na gcomharsan sa chiúnas. Seo dán atá tiomnaithe den do m'athair, Seán Ó Móráin, fear mór scéalaíochta, cainteoir dúchais ó Uíbh Ráthach a bhí paiseanta ar son na teanga, ar son an chultúir agus ar son an dúchais. Agus tá an dán tiomnaithe agam do laoch an bhéaloidis, iarléachtóir i gColáiste na hOllscoile sa Ghaillimh, scoláire mór léinn go bhfuil scata leabhartha scríte aige agus sin do Phádraig Ó Héalaí, Pietas. Le titim na hoíche iatar na cúirtíní is múchtar na soilse ceann ar cheann i dtigh na díchuimhne. Sin é an uair is cúramaí tú, mar is gnách le scéalaithe ó aimsir Sheanacháin a tháinig ar an domhain i ré na laochra. Tarraingíonn tú ort do chulaith ghaiscígh, do chaipín bréidín, is ceangalaíonn tú ort beilt na gcuimhní, ligeann duit taisteal fé mar is mian leat. Away leat trí aiteann is trí raithneach, thar bhathalaigh dhorcha ar chosán achrannach na laethanta atá caite. Leanann tú ort go mbaineann tú amach an bothán fada íseal inar saolaíodh tú ar Lá Fhéile Mhichíl le linn Chogadh na Saoirse. Isteach an doras tosaigh leat. Thánn tú thar n-ais sa chistin, an raca cois na tine, gléas air ó bhundúin na bhfear, Tom and Mackin agus Patsy a bhíonn suite ann is iad ag bothántaíocht. Sa réleaba so a chaitheann aos imeachta na slí a dh'fhaigheann bheith istigh is na múrtha fáilte an oíche, mar mhalairt ar sheanascéalta. Seomra thíos ag do mhuintir, an tseanalánúin sa tseomra thuas, an lochta os cionn na tine in airde mar a gcodlaíonn tú led bheirt dearthár, chomh maith leis an dtriúr óglach athá ar a dteitheadh ó lucht an tSaorstáit. Táid go léir, léir, ina gcodladh go sámh fén dtráth so ach tú fhéin. Is tusa an t-aon amháin athá fós ina dhúiseacht. Ach ní mór an t-aga a dh'fhaigheann tú chun do shuaimhneas a cheapadh, mar thit crann na tubaiste ort, amach as an dtigh leat, gan tú fós sna déaga, do rámhainn ar do ghualainn. Is tú mac na baintrí anois, ní mór duit comhrac feasta le fathach mór an tsaoil agus an ceart a bhaint de mar a dhéanfadh fear. Ní dual duit fanacht socair rófhada is greadann tú leat go dtí an dtigh eile a thógais féin gan tú fós in aois fir. Beannacht do mháthar mar sciath chosanta agat nuair a bhainis na slinnte le haghaidh an dín nua ó thigh na bpúcaí gur thugais a ndúshlán. Bulaí fir. Ní mór an sásamh a fuairis ann mar go rabhais fiain, corrathónach, is an mórsheisear níos óige a thug ort imeacht ar thóir gaisce ar shráideanna an chlampair, gunna na héigeandála id ghlaic. Is mó ród siúlta ó shin agat. Ach bhí do chóta bán déanta nuair a tháinís trasna ar rós spéiriúil na binne. Rós gur mhairis na cumhracht ar feadh trí scór do bhlianta. Ach cé a chreidfeadh gur éalaigh an t-am ar cos in airde is go bhfuil an t-airneán ag druidim chun deiridh agus paca eachtraí fós le hinsint agat, a scéalaí shiúlaigh? Seo leat anois. Bailigh suas do ghiúirléidí. Cuir ort do chaipín, do chló ghaiscígh, is ar anam do mham ná dearúd do stropa. Dein deabhadh, ach bí chomh ciúin leis an luch ar do shlí amach ar eagla go ndúiseofá Diarmuid an Bhóthair atá sranntarnach i leabaidh an fhánaí. Siúlaigh romhat ar bhóthar na mblian a thabharfaidh thar n-ais tu. Geobhaidh tú thar an dtigh ar thaobh an bhóthair ag bun Chathair Chon Raoi, ach ná bac le dul isteach. Tá muintir uile an tí ina gcodladh go ciúin le breis is leathchéad bliain is ná dúisigh iad. Anois agus é ag lóchtaint tá radharc ar an bhfarraige agus ar an gcúirt aolgheal mar a bhfuil t'áras le bliain, Cuir thar n-ais sa bhardrús an cóiriú catha is fág do bheilt ar chúl na cathaoireach. A luaithe is a bhainfear duit í, ní fhanfaidh aon phioc de chuimhne agat ar eachtraí na hoíche ná ar ghráscair do bheatha. Táthar ag tarrac na gcuirtíní i dtigh na díchuimhne, mar a gcuireann an lá bán corc an dearúid ar sheanchas is ar scéalta. Má deir aoinne faic liom i dtaobh do sheachráin aréir fad na hoíche go léir, ní bhogfad mo bhéal. Níl ionam ach síofra bhí farat tamall mar rianaí. 'Sé do scéal fhéin é, tusa a mhair é, agus ní mise a chúm ná a cheap. Ní dheineas ach é a bhreacadh ar phár na hoíche i gcuimhne ort, a mhaoineach. Tá ana-chaint le tamall anuas ar mheath na Gaeltachta agus is cuimhin liom sa bhliain dhá mhíle is a dó dúirt Donncha Ó hÉallaithe, an gníomhaí teangan i gConamara, ná raibh dóthain cainteoirí dúchais chun an teanga a chur ar aghaidh slán go dtí an gcéad ghlúin eile. Taca an ama céanna bhí ana-dhrochshamhradh ach bhreáthaigh sé sa bhfómhar agus bhí fómhar na ngéanna againn. Agus foilsíodh leabhar Ó Bhéal an Bhab a chuir Roibeárd Mac Ó Cathasaigh agus Bo Almqvist in eagar, Scéalta Bhab Feiritéar, an scéalaí iontach a raibh sé de phribhléid agam aithne a chur uirthi. Agus in ionad géilleadh don éadóchas, dúirt, Scríobhfaidh mé aisling theangan fé mar a scrígh Eoin Rua agus Aogán agus iad san, aislingí polaitiúla chun misneach a thabhairt dos na daoine ins an ochtú haois déag. Aisling Dhuibhneach, In Memoriam, Bab Feiritéar. Is maith ann é Fómhar na nGéann ach is fearr fós Fómhar na bhFocal.

Ná bíodh leisce ort teangabháil léithe. Cuirfidh a stácaí scéalta uisce led fhiacail, is nuair a bhlaisfir na gráinní mílse sa chíste beag le beannacht na sinsear, beidh súp go cluasa ort 'na ndiaidh, mar a bhíonn ar chat na Naoi mBua is an bheart déanta ar an luch fhéir aige. Rófhada taoi a' plé le caint a chodail amuigh, síofra beag mílítheach a dh'éalaigh as lisín. Sí seo do theanga labhartha fhéin a thaithíonn iothlainn ildathach an anama. Fan 'na teannta is tabharfaidh sí léithe tú ar chonair uasal an bhriathair thar tairseach an chiúinis isteach. mar a gcloisfir croí is anáil na cruinne a' bualadh go tomhaiste i gcomhcheoil an aoibhnis.
Míle buíochas, mar sin, le Bríd Ní Mhóráin as a cuid filíochta a roinnt linn. Bhí sé go hálainn. Bogfaimid go dtí mír ceoil anois. Níl mé cinnte cén rud atá roghnaithe aige. Tá mé lán cinnte go mbeidh sé lán de bhrí agus de fuinneamh agus de cheol. Breandán Ó Beaglaoich.
Tosnóidh mé amach le fonn mall. Nuair a bhíos an-óg, shín mo mháthair cóip den iris Ireland's Own chugam agus bhí amhrán ann, 'The Exile of Erin', a scríodh, is dóigh liom, b'fhéidir seacht déag rud éigin agus dúirt sí, Chanfadh m'athair é sin, sin é m'athair críonna-sa. Cailleadh é sin, caoga naoi, ní rabhas ach ceathair. Is ar éigin is cuimhin liom é. Ach tá amhrán eile, An Díbeartach ó Éirinn, as Gaoluinn. Is dóigh liom go mb'fhéidir gur aistriúchán ón Bhéarla é. Ach is breá liom an t-aer agus is breá liom na focail agus le linn an t-am saor seo againn a bhfuilimid ar fad ar díon ar ndóigh agus sa nuasach go háirithe, bhíos a, chuas tríd arís agus dheineas na focail a fhoghlaim agus sé seo an t-aer.

San timpeall chúig bliana déag ó shoin bhíos sa chás go gcaitheas tigh a bheith agam agus bhíos ag plé le seo 's súd 's eile agus ní go le hana dhéanaí a fuaireas mo chead pleanála. Ach pé rud é, táim thar n-ais im bhaile féin dleathach arís, don gcéad uair ó dh'aistríos thar n-ais ann. Ach. I 1841 bhí 234 duine ar an mbaile agus ansan i 1851 ní raibh ach hocht dhuine ar fhichead fágtha sa bhaile. Agus ó bheith ag féachaint isteach sna cúraimí seo i 1848 tháinig gníomhaire an Lord Ventry agus chaith sé céad is a fiche dó duine amach ar chliathán an bhóthair agus de réir na tuairiscí sna páipéir ag an am fuair a bhformhór bás ar thaobh an bhóthair. Ní cuireadh i dtalamh in aon chor iad, b'fhéidir a bhí cuid acu ite ages na madraí agus mar sin dá mbeimís ag caint ar Chovid go sábhála Dia sinn bheidís ag gáirí fúinn. So chun cur leis an bhfeachtas so atá bunaithe againn, Todhchaí na Tuaithe, chun ár mbailte a chimeád, síneadh chugainn iad mar oidhreacht agus tá sé de dhualgas orainn iad a bheith ann don nglúin atá chugainn mar siad tobar na teanga iad. tobar Hiberno English, tobar an cheoil, tobar siad an dream romhainn a mhúnlaigh iad, a dhein dearadh orthu, a dhein álainn iad, nach aon tigh difriúil, ní hiad, ní hiad na botháin cearca atá táthar inár gcur isteach ann, ach sin scéal eile. So, cheannaíos crois, scriúnna agus péint agus neomat bhí an chéad cheann curtha le chéile agam, Taibhsíodh dom gur sheasaimh sé seo do dhuine a mhair i mBaile na bPoc 1841 agus ansan nuair a cuireadh i dtalamh iad, dar liom go dtánadar aníos agus go labhradar agus go ndúradar, thugadar teachtaireacht agus thugadar teachtaireacht. tabhair aireachas do bhailte agus sin é atá i gceist againn so ní file mé ach bím ag scríobh rudaí i dtreo is go dtuigeann filíocht agus sé seo é pé scéal é agus tá an traocht ina gig caithfidh mé iad ag insint so thugas é sin mar theideal ar ar ar an bpíosa píosa dhearúdas mo spéaclaí nach cuma cheannaíos adhmad scriúnna is péint ghearras cheanglaíos dhathaíos de gheit Bhí duine agam, beirt, triúr is ceathrar, céad duine is dhá chéad duine is ceathrar déag ar fhichead. Thiomáineas i dtalamh iad. Is d'éiríodar chugam aníos agus labhradar. Céad bliain le cois dhá bhliain déag is trí fichid. Sinn curtha i gcré daoineach Is aitheantas croise ní bhfuaireamar go dtí so. Ár mbuíochas as orainn cuimhneamh. Is ár ndóchas ná tréigfidh an ghlúin seo an ghlúin atá chugainn mar a tréigeadh mar a cuireadh i dtalamh is i gcúl cinn daoine a mhol i ndiaidh murna fé dhlithe shíolrach Chailbhin uaibhrigh. Pé rud a dtarlaíonn a coimeádtar ár mbailte beo. chuaigh a gcaint i bhfeidhm ar dhaoine. Fuaireas mo chead, is anois táim dleathach, i mbaile mo shínsear, a labhair le croíthe lucht na héagóra trí mheán na gcros, ach a ndeineadh gort na gcros de Ghort an Léinsigh. Tuirse tar éis an chatha, ach sásta leis an mbua. Aitheantas ag ár sinsear, is dóchas ag ár síolrach. Agus cogadh fós le troid. Suaithfeam ach buafam. Agus ós ag caint ar bhailte.

Anois, críochnóidh mé le píosa a chumas agus ar dtúis thugas Máirseáil na Saoirse air mar bhí saghas tionscnamh ar siúl agam maidir le 1916 agus ansan le déanaí bhí tionscnamh agam lem' mhac Cormac, bhaineamar amach Dún na nGall agus thug muid Máirseáil na mBeaglaoich air ach ní fios cad a thabharfaidh mé anois air agus sé seo an port máirseála is ea é agus go raibh míle maith agat as cuireadh a thabhairt dom anso.

Míle buíochas ansin le Breandán Ó Beaglaoich as ceol a choinneáil linn ar feadh tamaillín. An-taitneamhach ar fad. Fillfimid ar an fhilíocht agus ar bhean atá lonnaithe sa cheantar seo le scór bliain, is dócha, nó thart air sin, a tháinig ó thuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath ach tá lonnaithe go maith, mar a déarfá, i dtírdhreach an taobh seo tíre agus go leor leor dánta den scoth cumtha aici ag cur síos ar an phobal agus ar an tír thart timpeall uirthi. An gcuirfidh muid fáilte roimh Ceaití Ní Bheildiúin? Is as an leabhar seo a bhead ag léamh inniu. Agus seo Agallamh sa Cheo, Cnoc Bhréanainn agus na comhordanáidí ar eagla nach bhfuil a fhios ag éinne cá bhfuil sé ach sea, is osclaíonn an leabhar agus tá an leabhar ar fad bunaithe ar scéalta agus ábhar a bhaineann leis an gcnoc agus.

aige. A phór is a fhuil, a ghustal, a chumhacht is a uilechumhacht. Ach éist. Cad é an cumha a chorraíonn i ngrinneall an ghlóir? Agus nuair a chaitheann tú a dhóthain ama le do thimpeallacht, Agus cluas le héisteacht ort, labhrann an timpeallacht leat agus is anseo tosnaíonn an cnoc ag labhairt thar nais leis an éisteoir. So leanann an chéad mhír den leabhar an cnoc agus an deisceabal ag labhairt agus ag plé bheith ann an chnoic, a mheon agus a thionchar. so labhrann, labhraím ar aisling an chnoic agus nuair, sin nuair is é féin an, sin nuair is é an cnoc féin atá ag labhairt. So seo páirt d'aisling an chnoic, an chéad dán atá agam. Tar agus tóg. Má tá cosaint uait. Tar i dtreo mo shleasa is mo dhúnta. Má tá beannacht uait, tar chun mo thoibreacha beo. Má tá ort dul i bhfolach, tar fé ionarbhréid mo cheo. Fearaim fáilte roimh ghlaine croí, roimh aigne leathan oscailte. Altaím taithí nua, cuairteoirí nua, an laoch is an lag. Tar ón Afraic is ón Oirthear, ón tSiria, ón Eiritré, ón Afganastáin, nó tar ar thuras ó Veiniséala. Tá scóip anseo ar mo sciortaí, togha is rogha de thithe, tithe móra an Tíogair Cheiltigh, Tithe chomh mór le hóstáin, tithe móra na gcroíthe móra, tithe beaga fáilteacha, tithe lán ach slí i gcónaí do dhuine breise iontu. Tithe samhlaithe, tithe samhraidh, tithe folmha, tithe ullmha, tithe tréigthe, tithe titithe, tithe tinteáin. Tithe le ceol is spraoi. Tithe an dua. Tithe na sí. Tar thar lear, thar tairseach chugam, tá láithreacha agam is foithin anseo do phobal. Tar isteach i mo bharróg. Tar agus tóg. So an chéad dán eile, labhrann deisceabal an chnoic. Agus tá sí, nó sé, saghas in thrall of the parallax, nó you know nuair a chíonn tú áit ó áiteanna difriúla agus bíonn radhairc difriúla ann agus athraíonn an áit os comhair do shúile. So réir do shaobhdhiallais, fairsingíonn is crapann tú soshínteacht leaisteacha ionat fad a ghabhann an treoraí do thimpeall, fad a thiomáineann an feirmeoir amach uait is isteach arís.

Leanann mo lánshúil do líne is do luí. Meáim do threathna de réir a n-imlínte comhairde, mullach ar mhullach, tulach ar thulach bun-aontaithe. Tú an léarscáil i mo phóca, romham, i mo dhiaidh, is ionam i mo chroí. Tá tú fúm, os mo chionn, ar mo lámh dheis, ar mo lámh chlé. Tú an cnoc ar a luím, ar a shuím, ar a sheasaim is ar a shiúlaim. Tú i gcroí gach neach a bhuaileann liom, i mbéal gach duine a labhrann liom, i ngach súil a fhéachann orm, i ngach cluais a éistíonn liom. An bhfuil orm gach ball díot a éascú amach óna chéile, do mhámanna ó do mhásanna, do scornach ó do chomanna? An ceart teanga a dhealú óna corp, óna cuimhne, óna scéal, óna hamhrán. An ceart dom cré a scarúint ó anam, tú a neamhchruthú, scamhadh isteach go cnámh, d'fhonn do lomfhírinne a aimsiú.

Má thosnaím ar fhéinmholadh, déanann tú leibhéal orm, trí fhorneart do ghaoithe a scaoileadh ar chúl orm, ar chúl oraibh, ar chúl na cainte ar fúd an cheantair, go dtí go n-éirím cúlánta. Tarraingíonn tú an fhéinspéis asam dála phéist Mhic an Ghlinne. is spíonann tú amach í ina snáithe soufflé thar do ghualainn is timpeall aríst. Greamaíonn umhlaíocht i mo chroí is mé ag fithisiú do bhinne, fásann blas ar an gcaolchuid nuair a thuislím fé mo phaca adhartha trom ar do chosán crochta. Tusa m'oide. teann le críonnacht is gaois. Tusa ceard m'anama, a thriaileann mé a chosaint ó mo dhaonnacht féin. Gan freagra agat ar mo bhásmhaireacht. Nó an steallfar an tuiscint sin orm lá anuas ó do cheo beacht bán? do mo phriocadh beo. Seo an deisceabal ag teacht ar an gcnoc i dtosach trí léarscáil a fheiscint agus ag déanamh ionadh de chrot agus na crothanna agus na logainmneacha air. So glaotar Cnoc Bhréanainn OSI air, sin Ordnance Survey Ireland. Ó laistíos de bhoscaí eangacha i do leota donn is buí, nochtann tú chúm. Leathchúpla tú, do leath eile fós i gcomhcheangal leat, binn le binn, an Chonair ina ding eadraibh. Leanaim gach forca díot ó do phroimp go dtí do smulc a smúrthaíleann ag geataí an Daingin. Tá deáramh an dragain ort, níos mó ná an crot a bhronnann Srón Bhroin ar bhun d'eireaball. Rianaíonn mo mhéar do chuair, do chnámh droma, d'eití. Deinim iúnadh de do roic.

Luaim Lios na Caolbhuí, Com na Caillí, Cnocán Éagóir, Coimín na gCnámh, Drom na Muice, Loch an Mhónáin, is luaim Lios na mBó Bhán, Macha na gCab, Faill an tSáis, Loch Tarbh, is Folach na Marbh. Teannta i do ghleannta ag a focail, tá sparáin ama ó d'óige a chaomhnaíonn tú mar a bheadh bláthanna ársa go docht idir do shraitheanna. Taibhsí i ngach log, péisteanna, laochra, a scéalta is a rúin baistithe ann go buan ag a briathra. Brúchtann dúil ionam tú a fhuascailt ó na cearnóga so a luaitear leithead leo, tú a shéideadh beo chuig do thoisí síonshnoite, do chré, d'fhásra, a mhothú is lán-eolas do bhlianta a scaoileadh ó shrianta, tú a análú chun mo chuimhne is a chúpláil inti le do logainmneacha uile is a bhfuil acu le hinsint. Agus anois labhrann an cnoc arís, píosa den aisling an chnoic, agus labhrann sé ar a theacht ar an saol, an saol is a mháthair.

Do ligh sí mé mar a lífeadh bó a gamhain, cráin a banbh, láir a searrach. Bhronn sí boinéad bán clúmhach orm is bearád lása de shnáth mín seaca. Chniotáil sí mo chéad chaipín dom as olann ceoigh. Dhein sí portaireacht as mo ghol is táim ar altramas aici go fóill. Níl ionam, a deir sí, ach spás bán idir críoch is an éigríoch. Níl ionam, a deir sí, ach cró snáthaide trína gcriathraíonn sí a cuid cumhachta. Níl ionam ach sreang imleacáin trína ndáiltear cothú coirp is ábhar machnaimh ar an saol. Agus leanann an cnoc ag labhairt. An babhta seo, labhrann sé go humhal ar a áit agus ar an saol, a shaol ar an gcruinne, is dóigh liom. Ablach den mhíol a bhí. Is cromán riabhach mé, mórsheisear cailleach i gcomhcheilg, is ablach mé den mhíol a bhí is mé fós i samhlaíocht an tsáile. Is laochra fén bhfód mé, cnámha marbhghinte, deora caointe, scéalta inste. Méalach. Mise an uirlis trína séideann an ghaoth. Ach tusa spionnadh na gaoithe a laghdaíonn chun cogarnaíl ar m'éadan. Deascann tú naofacht as an uaigneas misneach ó mo chliabh. Tá tú níos mó ná mé mar go n-umhlaíonn tú romham. Ní neach támh ná neach suthain mé.

Sa chéad dán eile, labhrann an cnoc arís, píosa eile d'Aisling an Chnoic, an Chnoic, ar chonas mar a fhaireann sé an saol, cad iad a shúile agus tugann sé cuireadh dúinn féachaint tríd a shúile. Deintear tagairt sa dán seo do palindromes agus tá samplaí dóibh scríte sa dán agus siad lán gealaí, scalán gréine, cnoc agus tá siad ráite agus scríte cúl ar aghaidh ar nós gur scáil atá ann san uisce. nó istigh i loch. So, súile fén spéir. Más ionar í an tsúil, mar a chreid Nemerov, a luíonn idir an domhan is an chuimhne, Gabh i leith go gcífidh tú trí mo shúilibh. Pioc súil. Aon súil. Breis súil agam ná muirín. Is tríot agus is trí gach míol a ghliúcaíonn im threo, na haon loch a luíonn orm, na haon chloch a nochtar orm, a fhairim an saol mór.

seachrán na n-eitleán, scinneadh na n-éan, stánadh na réiltíní. Casann mo chloch mhogaill isteach ar an gcré thais, slimadí á gcomhaireamh acu istoíche. Díríonn siad a gcloch amhairc i dtreo na gaoithe i gcaitheamh an lae, ag ligint don ngiorria is don gcaora stánadh isteach tríothu go dtí an taobh eile.

Dála gach neach críonna, is ollghréasán cuimhní mé. Bheinn dall in éagmais mo mheabhrach is bheadh ort féachaint i súile an bhaill. Gabh i leith go gcífir trí mo shúilibh. Gabh i leith agus fan. Féach ionam, fada is foighneach. Is cá bhfios ach go gcífeá an rud atá i ndán.

Cuid de Fhéile Imram na bliana seo, Fiche Fiche, a bhí againn, gan aon lucht éisteachta i láthair an t-am seo, tá súil agam go mbeidh athrú scéil ann ar an bhliain seo chugainn. Tá mé buíoch de gach duine a ghlac páirt, leis na daoine a thug tacaíocht dúinn, an Chomhairle Ealaíon agus Foras na Gaeilge go háirithe. Thar ceann Imram, buíochas libhse as a bheith ag éisteacht agus tá súil agam go bhfaighidh sibh deis Cuid den fhilíocht sin a chuartú ná a léamh sna cnuasaigh atá curtha ar fáil ag na foilsitheoirí agus ag na filí thar na blianta. Go dté sibh slán.